to let you know that we are back. We have returned to worship you, which we have not done for a long, long time. And therefore, we have to pray in the language of heaven. N'asụsụ nke eluigwe, ana m egbu ikpe ikpere a sị nna anyị nke bi n'eluigwe onye kere eluigwe na ụwa onye ọ wụ naanị ya ka anyị na-egburu isi ala na-efe onye ọ wụ naanị ya nwe otito nwe ekele nwe ịja mma onye kere eluigwe na ụwa kere eluigwe mee ya ebe obibi gị kee ụwa mee ya mgbakwasị ụkwụ kee mmadụ n'ụdị gị mee ya onye ọma mana mmadụ awụ Chukwu o Chineke nna ana m arịọ gị sị gị nna bịa meere anyị ebere ọ gị wụ onye jitere ezigbo nnukwute mmadụ ọ wụ nna anyị Abịam jie ya oji gaa n'akụkụ ụwa nkwụsị ebe ụwa nkwụsị ụwa nọ mgbe arụ juru ebe niile ị sị ya quote and quote jee ruo shaala m quote unquote ya ruo shaala m ruo mgbe ị bịara dị ịkwụcha ịkwụghachi ndị mejọrọ gị dịka ụgwọ njọ ha si dịrị a bịa hụ ya ị kpọọ ya Abịama a kpọọ ya Abraham a kpọọ ya Ibrahim ị kpọọ ya enyi gị na ya na ndị so gị bịa anọ n'ukwu osisi osisi oke osisi na-enye ndụ boys so orikọ gbaa ndụ i nye ya dụọ ya ọdụ dị iche iche nye ya iwu dị iche iche, kwe ya nkwa dị iche iche, o bidokwa ọsịsọ ọsịsọ dịka onye nke kwere ekwe na gị na-efe naanị gị o bidokwa ọsịsọ site n'ibi ugwu ka gị na ya nwee mmekọ i mekwa ọsịsọ dịka iwu soro chukwu bido n'imezu nkwa ndị i kwere ya site n'inye ya nwa na nka nke ọ fọrọ otu afọ ya gbaa ọgụ afọ ise site na nwaanyị aga ezigbote nwaanyị ya nọ na nka ọ fọrọla otu afọ iri ya bụ ọgụ afọ ise na-enweghị onye nọkatara n'ụwa chee na ọ ga ebe izu ma ya fọkwa ịsọ ezi na ọ ga-asọ ezi ma ya fọkwa ịtụ ime na ọ ga-atụ ime ma ya fọkwa ịmụ nwa i nye ya nwa o bie ya ugwu dịka i si nye nna ya Abịama n'iwu nwa etolite ruo n'ikwu okwu lee nne ya anya n'ihu kpọọ ya nne lee nna ya anya n'ihu kpọọ ya nna o lele anya n'ebe ị nọ sị chukwu okike bụ onye naanị ya na-efe onye otito na ịja mma na ịkwanye ugwu na ekele niile ga-adịrị na izu oke ọ bịa gwa ndị enyi ezinụlọ ndị enyi na ndị nna ndị niile hụrụ ya na ndị niile ọ hụrụ n'anya na agbata obi Ndị niile jụrụ ya nụ sị, Olee otu ọrụ ebube nke dị otu a shi mee? Ọ bịakwa gbaa akaebe nye ha n'ebe ị nọ lelie anya elu sị na ọ wụ Chukwu Okike Abịama nna ya nke nọ n'eluigwe ọ wụ naanị ya na-efe na ya zok ihe abịa bụrụ ezigbote aha nwa nwa ezigbote nwaanyị o toruo ihe eji oke ibiri nwoke eme i jee na agwụrụ ya lụtara ya oke ibiri nwa gbasiri ike nwata nwaanyị bụ sọ mma ihe gbasara gị na-adị mma ị bịa nye ya site na ya nye oke ibiri nwoke a bụ oke izere nna ya nye ya ụmụ dịka i si kwe nna ya abịama na nkwa ọ hụrụ otu n'ime ha lelikwa anya n'elu nye gị sị gị chukwu okike abịama nna ya nke nọ n'eluigwe na ya ka ọ bụ ka i ji emezu nkwa i kwere nna ya abịama site na aja nke i wetara nwa atụrụ eji chụọna gị ka anyị na gị nwee mmekọ ka anyị na gị biri ka anyị bie ezigbote ndụ fee gị ruo mgbe ebi ebi o chineke nna mana nọ na ụmụ na ezinụlọ na ikwu na ibe ma n'ama ma n'ụlọ ma ala igbo ma obodo biafra ma ndị nke nọ n'ụlọ ma ndị nke gbakesịrị ebe niile chineke nna dị n'eluigwe ana m arịọ gị sị gị biko anyị emehiego gị karịa kpakpando niile nọ n'eluigwe karịa aja mmiri niile nọ n'ihu osimiri mana nna meena anyị ebere site na aja nke i wetara nwa atụrụ eji chụọra gị ya ka anyị na gị nwee mmekọ biri bie ezigbote ndụ ruo m- fee gị ruo mgbe ebi ebi o chineke nna biko bịa meena anyị ebere were amara were udo meena anyị ebere gbaghara anyị njọ anyị niile site na agwụrụ ruo na agwụrụ ruo mgbe ebi ebi nye anyị egwu gị nye anyị mmụọ nsọ gị nye anyị mmasị gị nye anyị ike gị na enyemaka gị zuru oke na nchegharị nke si n'eluigwe chineke nna biko ka anyị ihe niile n'ihu ka anyị ihe niile n'obi ka anyị ghara ichefu ka anyị mmekpa ahụ na iru uju ghara ịdị ahụ anyị ọzọ otu a ka anyị si arịọkwa gị sị gị nna na-akpọrọ gị isi ala na-efe gị naanị gị sị gị bịa gbaghakwara anyị gbagharakwa anyị njọ nke ndị nna nna anyị ha metere na nke ndị bu ha ụzọ metere bịa gbochie ọbụbụ ọnụ niile a bụrụ anyị ma nke a bụrụ ndị nna anyị ma nke a bụrụ ndị bu ha ụzọ bịa gbochie meenụkwara anyị ebere mee ka echiche ọjọọ ọbụla e chere chegide anyị na izu ọjọọ ọbụla a gbara gbagide anyị ma ntọala niile a tọrọ ọjọọ niile a tọrọ tọgide anyị ma mba ọbụla a bara bagide anyị o chineke nna nke bi n'eluigwe wụ onye naanị ya ka anyị na-efe ana m arịọ gị sị gị Meenụ anyị ebere. Ka ha na ọbụbụ ọnụ niile a bụrụ ihe nla n'iyi, ghara ime ire. Anyị na-arịọkwasị gị sị gị were amara were udo nna anyị nke bi n'eluigwe meere anyị ebere nyere anyị aka site na nwa atụrụ nke i wetara iji chụọra gị aja ka anyị na gị nwee mmekọ ka anyị na gị biri n'ezigbote ndụ fee gị ruo mgbe ebi ebi o chineke nna ana m arịọ gị nna sị gị werekwa amara were udo meenụ anyị ebere zọpụta anyị niile ike niile ekwensu na ndị otu ya niile ji ma anọhụ na mmadụ ma anọhụ na mmụọ ma anọhụ n'osisi ma anọhụ na nkume ma ndị nke kwurula na ike ha kacha ike niile ma anụhụ itiri ma anụhụ na ọchịchịrị ma ndị nke nọ n'ọchịchị ọjọọ nke ụwa a niile ma ndị nọ n'ikuku ma ndị nọ na mmiri ma ndị nọ n'aja ala ma ndị nọ n'okwute o chineke ma ndị anyị ma ma ndị anyị na-amaghị ma ndị anyị kpọrọ aha ndị anyị na-akpọghị aha ndị anyị na-ahụ anya na ndị na-ahụghị anya ọ gị mazuru o chineke nna bịa zọpụta anyị n'ike niile ha ji tọpụ anyị agbụ ọbụla ekere ha anyị kụjie igodo niile akụrụ ha anyị tọpụ anyị iyagba niile a yara ha anyị mee ka anyị ghara ịdaba n'obi ma ọ wụ omi ọbụla egwuru sị anyị daba n'ime ekwekwele ka anyị maa n'ọnya ọbụla eshirila ha anyị ihe nke aghara mee ka ihe ndị a ghara ịwụ ihe nketa anyị ma ihe anyị so onye ọbụla emeghị ka ejiri eji n'ebe ị nọ mere gị obiọma ya rịrị ya mma mana nke ọbụla anyị mege ya rịrị anyị mma egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebekwele nku kwaa ya onye kere ụwa bụ onye nwe ụwa ana m arịọ gị sị gị na ị mara na ndụ ọ wụ ha anyị si eze ka mụ anyị ọ wụ ha anyị si eze ka igwe mụ anyị ọ wụ ha anyị si eze ka igwe goji anyị anyị egbughị isi sị anyị buru isi anyị egbu ha ọdụ sị anyị buru ọdụ anyị egbu ha ekiti sị anyị kitiwe o chineke nna nke bi n'eluigwe onye isi a na-awa aja ya iji kee chi m onye isi anyị na-awa aja ya ji ike echiri o chineke nna nke eluigwe anyị na-arịọkwa gị sị gị were amara were udo meere anyị ebere ka anyị na-erubere gị isi na-aṅa gị ntị, na-erubere gị isi, ka ị bịa wụrụ onye iro n'ebe ndị iro anyị niile nọ, ka ị wụrụ onye na-achụso ụbọ na ndị niile na-achụso anyị ụbọ, buru agha buso ndị niile na-ebuso anyị agha. O Chineke nna, bịa nyekwara anyị aka ka anyị na-edobe iwu gị otu o ji adị gị obi mma, ka ihe niile anyị na-eme wụrụ ihe ziri ezi, ka ihe niile anyị na-eme dịrị anyị mma. Bịa were ekele Were otuto na ịja mma ma ka ịkpọrọ isi ala na ofufe niile bụrụ nke gị o Chineke m bịa nụ n'arịrịọ m niile ndị a na-arịọ gị n'ebe anyị nọ. bịa nụ n'ekpere niile m na-ekpere gị n'ebe anyị nọ bịa gbooro anyị mkpa anyị niile m na-arịọ gị Chineke nna onye okike abịama nna nke bi n'eluigwe ana m arịọ gị si gị gboro anyị mkpa anyị niile na-enweghị mgbochi ọbụla na-enweghị ụzọ na-enweghị igbu oge ọbụla nna biko bịa ma ọsịsọ ọsịsọ dịka i si mara na eme eji eji emeghara ọdachi o chineke nna nke bi n'eluigwe ka aha gị dị nsọ ka alaeze gị bịa ka ọchịchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa a dịka esi eme n'eluigwe nye anyị taa nri nke mbọsị anyị ma gbaghara anyị mmehie anyị niile dịka anyị si agbaghara ndị mehiere anyị site na enyemaka gị mana ekwekwele ka anyị daba n'ihe ọnwụnwa ọbụla mana zọpụta anyị n'ajọ ihe niile n'ihi na alaeze wụ nke gị ọchịchị wụ nke gị Ike na otuto wụ nke gị ruo mgbe ebi ebi na ebi ebi. Nna nke bi n'eluigwe Chineke nna onye okike m na-arịọkwanụ gị sị ị hụranụ otu isi ji gbaburu olu ị hụra mpụ na arụ na mmegide ị hụra gbuo gbuo kpakpa akpa juru ebe niile n'ebe anyị nọ o nna nke bi n'eluigwe ị hụnanụ ọnwụ ike na ọnwụ mberede na ntaramahụhụ niile nke dị iche iche a na-enye ụmụ gị n'ebe niile dị iche iche ma ọ bụ n'ụlọ ma na n'ama o nna arịrị ị hụnanụ arịrị niile a na-ele anyị o onye nwe m ị hụrụ ọnwụ ike na ọrịa na ụsa na ihe ụkọ ndị ike niile eburula nyama anyị dị iche iche o chineke nna nyekwa anyị ekwele ka ihe ndị a bụrụ ihe nketa nke anyị mee ka ha ghara ịdị na-adakwasa anyị ma mee ka ndị isi anyị ndị isi anyị na-awụ aja ha ji ike ha chi chineke nna Ọ wụ gị wetara agbara nyere nwata ji awọ nyekwa ya mbazu ji egwu ya o Chineke wetara anyị ihe anyị ga-eji wetara eji achụrụ gị aja wetara anyị nnu na achịcha ka eji aga oji a wetara anyị ihe akụ na ụba eji aga oji a ya aga were were o chineke iji zọpụta ụwa gị iji zọpụta obodo gị wụ biafra ka ọ wụrụ na ebe anyị ga a ga-anọ na-edobe iwu gị dịka i si nye anyị achọ ọchịchị gị dịka i si kwuo zi anyị ụzọ tụọrọ anyị aka o chineke nna gbooro anyị mkpa anyị niile mee ka ndị niile anyị hụ- hụrụ n'anya na ndị niile hụrụ m n'anya ndị niile anyị hụrụ n'anya na ndị niile hụrụ anyị n'anya na ndị niile ị hụrụ ha jiri ije ọnwụ ka mkpụrụ obi ha niile zuo ike na ndokwa ihe ndị niile ka m na-arịọ ma ndị m chetara ma ndị m na-echeta ma ndị m ma ma ndị m na-ama ma ndị a na-ahụ anya ma ndị na-ana ahụ anya ka m na-arịọ gị n'aha nsọ gị bụ Chukwu okike abịama nna ara anyị bụ onye naanị ya anyị na-efe a na-arịọ gị sitekwa na aja nke e wetara nwa atụrụ ejucha na gị ka anyị na gị nwee mmekọ ka anyị na gị biri bie ezigbote ndụ fee gị ruo mgbe ebighị ebi na-asịkwa ise ise ise naanị gị ka anyị na-efe bụ Chineke

ise bịa duo anyị bịa chekwa anyị bịa zọpụta anyị na nsogbu ụwa niile na mkparị na ihe ndị niile a dị iche iche ọsọ chineke nna ekele dịrị gị. ise